An balima faso mali filɛbaw mali kɔkan mali ɲɛ kan an ka foli ni tanu b'aw bɛɛ lajɛlen bi an b'an ka emisiyɔn kɔnɔ n'o ye sabu kɛnɛ bi mɔgɔ min b'an bolo bi o ye gariba kulubali foli ni tanu kɔfɛ a bɛna da se ɲininkaliw ma yan'an ka tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw gariba asalamu aleyikum
Foli ni tanu d'an filɛbaw n'an kanubaw ma an bɛ faso mali sanfɛ alihamdulilahi rabil alamin an bɛ foli fɔlɔ faso mali la lamɛnbagaw an'a filɛbagaw mali kɔnɔ ani mali kɔfɛ an ka foli bɛ se bɛɛ ma o kɔfɛ maliden cɛ n'a muso an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka karamɔgɔ bɛɛ fo ka kodɔnna bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini masa in fɛ k' ala ka hɛrɛ kɛ an ni aw bɛɛ lajɛlen ye Ala k'an bɛɛ laban ɲɛ faso in tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ Ala k'a ban ami ami kɛnɛya Ala k'a d'an ni aw bɛɛ lajɛlen ma ami ami Ala ka hami bɛɛ lajɛlen dilan ami ami n'Ala kira hɔrɔma ye kurani bonya kosɔn sɔli Ala rasulilahi Gariba kulubali labɛyika an bɛ sabu kɛnɛ kɔnɔ naamu bi Ala y'a a mɔgɔ fɔlɔ Ala y'a don i garijɛgɛ la alhamdulila faso Mali sanfɛ inchala i ye mori ye unhun yan'an ka don moriya kɔnɔ unhun kɔlɔsi min b'i bolo nin ye yali moriya bɛ se ka kɛ yan nin tɛ wa a bɛ fɛn wɛrɛ b'a la min ni nin tɛ kelen ye bon alhamdulila ɲininkakali a ɲɛna inchala kɔlɔsi sabu de don a bɛ feere sugu la caman mɛ o dama tɛ nin ye fɛn de ye min bɛ jateli kɛ siga t'a la mɛ moriya ye Ala tɔgɔ de kilisi b'a la ala tɔgɔ b'a la yiri b'a la turabu b'a la moriya sigi bɛ nin de kan wa moriya fana jɔyɔrɔ saba don lasirali mori bɛ yen sirili mori bɛ yen bayani mori bɛ yen mɛ kelenw tɛ n'a fɔra ko karamɔgɔ o ye bɛɛ foroba tɔgɔ ye mɛ mori sen t'o la wajulikɛla karamɔgɔ o ye karamɔgɔ dɔ ye imamu ye karamɔgɔ dɔ ye kalannikɛla ye karamɔgɔ dɔ ye mɛ n'a fɔra moriya o ye silamɛya kɔnɔ baara dɔ ye hali kafiri bɛ kɛ mori kama faamu o tuma moriya silamɛya kɔnɔ fɛn dɔ don a bɛ baara kɛ ni kurani sura ni ala tɔgɔ ye mɛ o t'a fɔ k'i ye silamɛ ye sabu mori maafaalaw bɛ yen a maabanalaw bɛ yen a furusalaw bɛ yen a cɛnnikɛlaw bɛ yen a bɛ fɔ olu ma ko karamɔgɔ karamɔgɔ tɛ olu ye dɛ o ye mori de ye sirili mori tɛ sira foyi ye lasirali kɔrɔ de ko ka farali kɛ ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n'a ye nka bayani o ko dɔrɔn ko n bɛ to ala kɔ o ye kalanni kalannaw alimamiw ani wajulikɛlaw olu bɛ taa sira de kan quoi i m'a faamu nka n'i ko moriya o sigi bɛ mɔgɔ dilan de kan walima mɔgɔ sa k'a ɲɛ ou bien k'a tiɲɛ o de moriya ye n'i t'o dɔn i b'i sen bɔ a la
Garaba Kulubali an bɛ don min na kɔmi bi e sigilen bɛ wajuli de kan wa e sigilen bɛ moriya de kan wa ne tɛ wajulikɛla ye n b'i bila la mɛ n t'a kɛbaga ye ne ka baara ye moriya de ye ni kolon n ye kolonin kalan k'a dɔn cent pour cent ka nkɔn kalan min bɛ sigi i bɛ filen korilen ka a gosi n kalenna n b'a gosi min bɛ yen n b'a fɔ i ye n bɛ kɔlɔsi dɔn n bɛ turabu dɔn n bɛ surukunin dɔn jinɛtigiw u bɛ n dɔn ne ye jɔn ye u b'a kalama o la Mali jinɛko n'i y'a ta kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ fila saba de tiɲɛ sinon a tɔ bɛɛ quatre-vingt-treize pour cent a bɛɛ ye zéro ye
jinɛtigiw dun ka ca ne de y'a fɔ i ɲɛna ko cɛ min tɛ siran ne de b'a dɔn n y'a kalan ka dɔn Badema Konate ka bɔ Hɛrɛmakɔnɔ ne taara kalan k'o fɛ yen a fa ye jinɛ faga kɔnɔntɔn wɔkulɔ seegin faga ka jinɛmuso furu ka donsokuntigi don ne taara a kalan k'o fɛ yen o kɔfɛ Ala kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ cɛ min weele ka bila a ka kuranɛ kalan ye Abdulahi ibn Masud a tun b'o bila kuranɛ kalan na mɛ don min muso dɔ ye baya kɛ ka taa o taatɔ dugu dɔ la o selen frontière la fa ye kunnafɛn jugula muso ma a y'a bin a kɛlen ka bin hali baki a bɛ bɔ ka fini bɛ bɔ sa kɛlen bɔ kuranɛ duurusu u ye kuranɛ kalan ka dɛsɛ ko tuma ko mun kɛra ale ye so ta ka taa ma ka taa fara kɛlɛ a ko mahamadu a ka jɔ ko anw ye kuranɛ sɔrɔw kala ka ha kala ko j masa muso bila kuwa a ka maa sɔrɔ de bɛ kɔnɔ kɔnɔ i fa la ka fa mo bɛ naani o ha laban o de ye mɔ hamadudu sɔrɔ la waliina ma wada ka taa laban ma a ko taa nin kelen ka kɛ tan kuwa n kalenna nin sera min mana bɔ ale ka fɔ n ye Abdulahi ibn Masud so ta ka bɔ Madina ka ɲɛsin yen ma sani ka se a kɛlen ka y'i ɲɛ ka ban a kɛlen ka mɔgɔ ye ka n'a y'a daminɛ quoi tasuma ye jinɛ minɛ a sen na k'a jeni ka ban pewu o bɛ ne bolo kuranɛ harifu a bɛɛ i n'a fɔ a siginidenw quoi a kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ haya kelen min kɔnɔ harifu mugan ni seegin o de bɛ taa bɛn nin haya kelen a bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ n'i ye nin ta a bɛ i n'a fɔ i ye dɔ bɔ kuranɛ fan bɛɛ la ne b'o dɔn wa n b'a dɔn donsow ka sira kan n b'a dɔn ala tɔgɔ sira kan n b'a dɔn fana kuranɛ sira kan donc jinɛko ye min ye ne b'a kalama e b'a dɔn donsoya kan cogo di e ye donsoya kɛ ne ye donso si de ye ne bɔn n'o de y'an ka dugu sigi i m'a faamu k'a daminɛ Ismail alayhi salam a n'a denkɛ Ibrahima o de donsoya daminɛ mɛ donsoya bɛ anw fɛ yan bɛɛ n'i ka taacogo don c'est comme sisan mobili sisan a bɛ se ka bɛ mɔgɔw la i m'a faamu wa unhun donc donsoya a bɛ yan minnu y'a kɛ sɔnni sira ye olu bɛ sɔnni kɛ n'a ye sinon ne de b'a dilan za arameyita ma arameyita walakina Laahu aramiyan nin haya in ne bɛ nin labɛn k'a d'i ma n'i taara kungo kɔnɔ n'i ɲɛ ye sogo o sogo ye k'a ɲɛsin a ma i b'a faga ee o kisa ka jan dɔɔni donso bɛ ne dɔn o n b'a sɛbɛn dilan k'a d'i ma n'i y'a siri marifa ju la n'i y'a si fɛn o fɛn na bon i b'a faga o don labayika wa siri diɲɛ gɛlɛya ye fɛn fila ye Afiriki yan dabali ani siri ale yɔrɔ donso filɛ sa ni sogo faga daminɛ o bɛ siri u bɛ siri i t'ali wɔlɔnin ɲɛ na janko k'a faga o sira kan Badama Konate ne kala o la n' a y'i ko a la siɲɛ kelen pe dɔrɔn i bɛ taa kungo kɔnɔ o don e i bɛna ka d'a ma i bɛ sogo faga tile tɛ bin i bɛ sogo faga o don ou bien sufɛ i b'a faga i bɛna ka d'a ma so Ne bɛ mɔgɔw ko o la siɲɛ kelen pe dɔrɔn siɲɛ fila tɛ kelen pe don n ye donsoya fana kɛ yanni ka na moriya kɔnɔ n y'o kalan somaya boli ka dɔgɔ n tɛ min sɔn cogo n t'a sɔnkan dɔn mais baya de kɔfɛ n karamɔgɔ Hayidara ye an bɔ bɛɛ la pewu sirifukɛ o la ne ko ten n ko diɲɛ kɔnɔ ne wolo ni sa cɛ karamɔgɔ Hayidara ye min kɛ ne ye danfɛn tɛ yen k'i bɛ se ka kɛ ne tuguni quoi a ye muso furu k'a di yan ne ka dɔrɔmɛ t'a la
ka tila ka n bilasira n ye cɛw da ko n kana tiɲɛni de kɛ wa n t'o kɛ
mais ni ala sɔnna ni laturu ko don laturu jigincogo ne de y'a kalan n b'a dɔn ɲininkali
dɔnni sira kan n bɛ min dɔn n bɛ kuma ne tɛ min dɔn bon n tɛ kuma o kan quoi ni min bɛ i bɛ se k'o lakali
Mais est-ce que bana bɛ se ka furakɛ moriya sira fɛ ka sɔrɔ i ma taa dɔgɔtɔrɔso la moriya ti ɲɛ n'i ma bana fura dɔn a ka gɛlɛn quoi n'a fɔra mori o kɔrɔ ye ko jigiya jigiya so jigituguyɔrɔ ani mɔgɔw ɲɛji cɛyɔrɔ bon mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ o jigi bɛ min kan bon n'i man kɛnɛ mun de bɛ yen faamaw waritigiw dɔnnibagaw bɛɛ mago bɛ kɛnɛya la siga t'a la o la a ka kan mori o mori n'i b'i yɛrɛ kalama kosɛbɛ i ka kan ka yiri kalan k'a dɔn ka bana fana kalan k'a dɔn o la a tɛ ɲɛ yiri kɔ ala ala tɔgɔ se ka ɲɛ yiri kɔ turabu se ka ɲɛ yiri kɔ tu tu bɛ se ka ɲɛ yiri kɔ donc yiri de fɔ a yɛrɛ ju dɔ ye quoi n'i y'a faamuya gariba kulubali e bɛ se ka bana jumɛn furakɛ ka sɔrɔ i ma taa dɔgɔtɔrɔso la moriya sira kan ɛɛ n'i bɛ kuma mɔgɔw tulo b'i la minnu b'i dɔn silamɛw tulo b'i la dɔnbaaw fana tulo b'i la o la anw tɛ nkalon tigɛ an da la sabu ala kira ko ko nkalontigɛla n'i y'a ye kana da a la diɲɛ kɔnɔ fiyewu o la n'i ye miliyari kɛ k' a fara ɲɔgɔn kan yan ka sankansobaw jɔ ka mobilibaw san don na i bɛ kɔ don a bɛɛ la an b'a dɔn an taayɔrɔ an b'o jɔ an bɔ an tɛna caman kɛ yen donc anw tɛ nkalon tigɛ danfɛn dɔ ta kama ma indakumu yanfadu ma indalahi baki ala ta tɛ ban Depuis a tɛ ne bolo ne ma sɔn namara ma janko bi ala sɔnna fɛn o fɛn bɛ yen n'i b'a nege minɛ ala y'a bɛɛ di mɔgɔ bɛ fɛn min nege minɛ kɔmi e bɛ yen dɔn i mɔgɔ bɛ fɛn minɛ ala ala sɔnna k'a di ne ma tiɲɛ kɔnɔ kuwa o la o kɔfɛ n ma nkalon tigɛ a se tɛ tuma mɛ sisan n bɛna nkalon tigɛ ni ne ko n ko n bɛ ne ma mɛ n'a ma bɛn mɛ b'a to yen ala ye seere ye yawuma tubila sarayiri fama lahu min kuwati wala nasiri ala ko aw salen kɔfɛ n bɛna aw ka kɛta bɛɛ jira aw la don a b'a filɛ ka ban o b'a sɔrɔ i tɛ yen tuguni kuwa o la anw b'a dɔn ko don bɛ yen o la anw tɛ nkalon tigɛ wari nɔfɛ a tɛ kɛ o tuma ni ala sɔnna banako sira kan kooko juguman n'a y'i sɔrɔ a b'i ɲɛ ŋɛɲɛ a b'i ɲɛ fifin ɲɛ la a b'i cɛya fanga dɔgɔya a bɛ tila ka sentiment tunun i fari la pewu a b'i kɔnɔ ja kooko n b'a traitement kɛ k'a ban pewu furudimi n' o ye estomac ye dɔw ko k'a tɛ se ka furakɛ o tɛ tiɲɛ ne bɛ fura d'i ma i tɛ se ka fɛn o fɛn dun kumu fɛn farimanw tulumafɛnw i b'a bɛɛ dun a tɛ se ka foyi k'i la n y'a kalan n b'a dɔn ala sɔnna o la ne ka fura bɛ taa kɔfɛ diɲɛ fan dɔ tɛ yen client bɛ n bolo a bɛɛ la a bɛɛ tout ala y'o se da bi o la ba sidina ali ko ko diɲɛ kɛ n yɛrɛ la ni kɛ n yɛrɛ ye n'i y'a kɛ k'a ɲɛ i y'a k'i yɛrɛ ye mɔgɔ b'i dɔn n'i y'a tiɲɛ mɔgɔ bɛna ban i la o tuma baara ɲumankɛla i kɛra diɲɛ baara o baarakɛla i jija a kɛ tiɲɛ kan i k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ a dɔnni kɔfɛ k'i tilen ka a kɛ mɔgɔ ye tiɲɛ sira kana mɔgɔ janfa sinon n'u y'i dɔn u b'i to yen o la n bɛ fɛn o fɛn fɔ n da la n b'a bɛɛ kalama n b'a sidɔn an ka kuma kɔntɔrɔlilen kosɛbɛ dɛ siga t'a la o la n jamu kumacogo la n jamu kumakan na n tɛ fɛn o fɛn dɔn n da tɛ don o la o la n bɛ o furakɛ o kɔfɛ kɔdimi juguman N b'a furakɛ biɲɛdimi a bɛ mɔgɔ sen funu a bɛ kɔnɔbara funu ne b'a furakɛ k'a ban n'a dilan dɔgɔtɔrɔw b'o kalama o ye mɔgɔ minnu condamner kalo saba kalo naani kalo wɔɔrɔ ne y'a bɛɛ furakɛ k'a ban o la o ye papier di ne ma ɛɛ jamana bi naani ani fila an ye ɲɔgɔn sɔrɔ carrefour jeunes na o bɛ maa duuru d'i ma tile duuru kɔnɔ n'i sera ka min kɛ jaabi bɛna na kuwa o la ne kɛra deuxième ye papier dila ne ma bana sira kan n b'a dɔn ala sɔnna n b'o dɔn e gariba e bɛ se ka bana furakɛ ka sɔrɔ a ma taa dɔgɔtɔrɔso la n ko o ko t'a la bana dɔw bɛ yen ni o ye dabalibana ye n t'o furakɛ fo n ka filɛli kɛ fɔlɔ n'i ma bana kun dɔn n'i ye bɔ a kan i tɛ se ka furakɛ mɛ bana bana minnu bɛ yen n'a bɛ mɔgɔ minɛ ten tout simplement n b'a furakɛ k'a ban ala bɛ sɔn sabu n y'a kalan k'a sidɔn o la bonni dabali sira ninnu N bɛ turabu da fɔlɔ k'a lajɛ mun de don kɔrɔti don sira don wa bamanan sira don wa mori sira don wa boli sira don wa ni n y'o dɔn n b'o saraka k'o bɔ yen fɔlɔ ka sɔrɔ ka fura ta ka d'i ma sabu n'i ma bana dɔn n'i k'i b'a furakɛ a tɛ sɔn tari ma faamu o la kunfɛko tɛ n ka baara ye quoi a bɛɛ kɔntɔrɔlilen don inshallah labayika an balima banabagatɔ ni mɔgɔ mago bɛ gariba la a ka nimɔrɔ ye soixante 87 00 11 walima 76 11 90 09 gariba mais est-ce que yiri est-ce que nafa bɛ yiri la
n'i ko diɲɛ dɔrɔn a fɔ yiri munna ala ye yiri dilan jɔn y'a fɔ ala ye ko a dilan ala b'a dɔn n bɛna jɔnw da u mago bɛna jɔ yiri la baganw bɛ yiri dun Minnu bulu bɛ dun fɛ anw bɛ yiri bulu dun an b'a den dun a ku yɛrɛ an b'a ku dun an b'a ŋɔmɔ n'o y'a fara ye an b'o k'an yɛrɛ furakɛ lili bɛ ten a bulu bɛ ten a ladon bɛ ten nin bɛɛ bɛ baara kɛ ala ye nin dilan k'a d'an ma k'an ka nafa n'a ye ne hakili la n ko yiri an k'an sigi a suma la dɔrɔn
o fana dɔ ye O ka dɔgɔ la i m'a faamu o ka dɔgɔ la labayika o tɛ wuli mɔgɔ bɛ se ka furakɛ yiri la cent pour cent e ye fura jumɛn ye diɲɛ kɔnɔ min ju tɛ yiri ye o fura bɛ yan nin fana ye kuma ye kana siga fiyewu u bɛ yiri de bayɛlɛma k'a kɛ fura sugu bɛɛ ye an bɛ furakisɛ min ta kana siga o la fiyewu ayi n bɛ ka kuma fɔ bara kɔnɔ kuma tɛ dɛ u tulo b'a la n'a fɔra ko furakɛli de yiri de don quoi kana siga o la fiyewu ni yiri bɔ diɲɛ na bi a tɛ diya dɛ banaw bɛ a tɛ furakɛ tuguni a kana siga o la mais e bɛ se ka bana joli joli furakɛ yiri la ɛɛ an bɛ yɔrɔ dɔ la bi kuranɛ sura ani kuranɛ hayaw ani ala tɔgɔ u ni yiri bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bana sira kan kuranɛ kelen kelen kana siga fiyewu n ko ko kuranɛ de sifawunu ko kuranɛ ye fura ye aw ma ka ala fɔ a ye ka lahara yira aw la jahanama ni arijinɛ bɛ yen a ye ɲuman kɛ ani kiti kɔfɛ ko a bɛ baara fana kɛ adamaden garisigɛko la siriko la ani nafoloko la nin bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ fɛn o fɛn bɛ yen ko mɔgɔ b'a miiri k'i mago b'a la a bɛɛ b'a kɔnɔ a bɛɛ faamu
ala ko dama tɛ dɛ ala ko kɔfɛ a b'a tɔ bɛɛ kɛ a bɛ tiɲɛni kɛ kuranɛ ye mɔgɔ faga kana siga o la fiyewu kuranɛ kɔrɔti ka jugu a bɛɛ ye kuranɛ kelen kelen alamu tara kayifa ye a kɛra cogo di abrahata n ko ale de y'a halaki k'a situnu ka bɔ yen firawuna halakila cogo di kuranɛ tɛ wa kuranɛ fana bɛ se ka bonni kɛ
o ka teli kojugu o ye misili min o tɛ kunbɛn a taatɔ t'i ye dɛ n'a y'i sɔrɔ i b'a nɔ ye Tari i m'a faamu
gariba kulubali est-ce que yiri bɛ se ka mɔgɔw bɔ nɔgɔ la ɛɛ
fɛn dɔ bɛ yen n b'a dilan safunɛ n bɛ safunɛ dilan ani wusulan wusulan in ne kɔfɛmɔgɔ sɔmilen a la o y'a dɔn dɔw ye saga faa ka misi faa ka tila ka dɛsɛ fɛn bɛɛ la Mɛ ne ka wusulan in n'i y'a sɔrɔ ani safunɛ sufɛ i b'i ko safunɛ na ka si sɔgɔma fɛ i bɛ tila ka wusu n kalenna sanni ka dɔgɔkun ban i b'a lajɛ jaabi min b'a la papiye ko siraw kan baara ko siraw kan ani gɛlɛya caman kɔfɛ jamana ka bon an ka maliyɛn caman sɛgɛnna kojugu sɛgɛnna fo dɔw ko ko dɔnni tɛ tiɲɛ ye kuwa ko tiɲɛ tɛ u k'o ye baw faga ka sago faga ka misi faga wari yɛrɛ fo bɛ hali sɛ san ka goloma san mɛ ala sɔnna saf f fila dɔrɔn ala sɔnna k'u ka ko dilan u kɔnɔ n bɛka ka min fɔ ala kulubali b'a ala ɲɛ bɛ ne la o la ni bɛ kuma fa man ya sati ni ha jiraku wa man ya sati ala ko n'aw ye ɲuman kɛ hali kelen hakɛ kuwa ko n bɛ siran n'a ye dɛ wa n'i fana ye mɔgɔ tɔɲɔ k'o tromper ala ko n'i ye min tɔɲɔ dɔrɔmɛ kelen hakɛ la i b'a sara a tigi a tɛ wuli o de la moriya kɛra tromperie ye fmaniya ani kɛra c'est à dire ka mɔgɔw janfa kafiri nafiki janfanci mori ala ko innal munafiqina fi darakil asfali minan nari selibaga nafiki sunbaga nafiki c'est à dire aw de ye jamana tiɲɛnaw aw de dugu tiɲɛna aw de kabila tiɲɛnaw ye kuwa ka mɔgɔw ala ko kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna k'u nɛgɛn ka tila k'u janfa k'u mago sa a bɛɛ kafiri ne de y'a fɔ n'a ma bɛn min ma gariba kulubali don i bɛ min dɔn i b'a kɔrɔbɔ i b'a dɔn min bɛ i bɛna a ye ko cɛn tɛ fɔ an b'a fɔ an b'a fɔ ne ko an b'a fɔ mori dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'u wele u tɛ telephone ta K'a sɔrɔ u ye client ka wari minɛ k'a dun, ne ka telephone depuis puce ye 5000 ye a bɛ ne bolo a tɛ falen wa n'i ye appel kɛ ne de bɛ n ka telephone ta n b'a reçois sabu n tɛ namaratɔ n tɛ janfanci o la n tɛ siran n bɛ siran mun na n'i taara n fɛ yen tuma o tuma ni n tɛ sunɔgɔ la n bɛ yen n tɛ taa yɔrɔ si donc mori caman bɛ yen u bɛ telephone de di kalandenw ma mais mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jɔni na e yɛrɛ tɛ wa e de kumana e de dɔnna mais pourquoi i ye wari minɛ k'a ban tuma min a sera sisan ko a ma ɲɛ ou bien a kɛra tan ko e tɛ telephone ta mun na telephone tɛ ta kafiriw don ne de y'a fɔ a bɛɛ janfanci wa janfanci tɛ hɔrɔn tɛ silamɛ yɛrɛ dɛ n y'a fɔ bi n y'a fɔ sini tari ma faamu o la ne bɛ furakɛli kɛ ni kuranɛ sura ye n b'a kɛ ni kuranɛ haya ye asmaul husna ala tɔgɔ bi kɔnɔntɔn kɔnɔntɔn n b'a kɛ n'o fana ye ani yiri gariba non est ce que mɔgɔ bɛ se ka kɛ nafolotigi ye yiri la n y'a f'i ɲɛna wusulan in n'i y'a wusu mɔgɔ min tɛ i bɛ wari sɔrɔ a tɛ se ka mara I bɛ wari fara ɲɔgɔn kan fo ka i sago sɔrɔ a la kelen n y'a fɔ n ko dabali bɛ adamaden garisɛgɛ cɛn siri b'i garisɛgɛ cɛn i y'a dɔn afiriki yan n'i ye dɔɔnin sɔrɔ dɔrɔn baara wulila quoi i ka butigi ni mɔgɔ dama ye taa ni ka segin kɛ dɔrɔn bon o b'i siri siɲɛ kelen quoi k'i dabali an tɛ ɲɔgɔn fɛ o dabalijugu o la n'i ye safunɛ ko sani ka dɔgɔkun dafa sugo na i yɛrɛ bɛ fɛn caman ye i b'a dɔn fɛn dɔ tun bɛ Siri b'i fari girinya a b'i lasunɔgɔ a b'i mago sa ni mɔgɔ ko n bɛ nin k'i sa o y'o bannen ye a bɛ da kuma ma a tɛ kɛ ka na jigin mɔgɔ la dɛ a caman ye siri di walima dabali o la nin b'a ban pewu ni fɔlɔ n'i ko safunɛ na su fɛ k'i da sugo na i bɛ fɛn caman ye sɔgɔmada fɛ n'i ko ka bɔ min b'a la i b'a ye n'i tɛ baara la ala bɛ na ni baara ye min b'i lawasa n'i ka wari bɛ cɛn fana o bɛ jɔ hali n'i tɛ baara la ala bɛ mɔgɔ ɲɛsin i ma min b'a fɔ i ma ko hɔn ala ta mɔgɔ ye o tari ma faamu o la wusulan ni safunɛ a ka ɲi fo ka f'a to ten mɔgɔ caman y'a ladege u b'a dɔn ko nin tɛ ladegefɛn ye tari ma faamu fɛn ɲuman b'a yɛrɛ feere o siga t'a la
an bɛ émission sabu kɛnɛ kɔnɔ an b'a ɲini a fɛ a k'a partager mɔgɔ min b'an bolo n'o ye gariba kulubali ye gariba o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ turakudala cayara dɛ Ne yɛrɛ est ce que turaku yɛrɛ yɛrɛ ye non tura turaku yɛrɛ ye mun de don tɔgɔ de don wa ou bien fɛn sugu min don ne yɛrɛ ma se k'a faamu jumɛn de don laturu unhun dɔw ko turabu dɔw ko armu armu bɛɛ bi fɔ a la quoi armu quoi awɔ armu marifa wa ou bien non non o tɛ o ko tɛ dɛ o o armu ko tɛ dɛ unhun voilà Ɛɛ mais bɛɛ bɛ se ka min faamu n'i ko laturu dɔw b'a dɔn n'i ko turabu dɔw b'a dɔn dɔw ko buguri n bɛ fɔ a la ne yɛrɛ b'a ye dɔw b'a tirindi papiye sanfɛ dɔw b'a kɛ bɔgɔ sanfɛ yala bɛɛ nafa ye kelen ou bien difiransi b'u cɛ de ɛɛ laturu jigin bɛ jɛ so tan ni wɔɔrɔ de don i y'a sɔrɔ ten i bɛ sa fana k'a sɔrɔ ten mais an bɛ to k'a mɛn dɔw ko mali bɛɛ k'olu ɲɔgɔn tɛ turabu la Kafiriya kan dan don ne de y'a fɔ sani ka wolo tun tɛ yan ala a de ma kana wa tulo b'i la e wolola k'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ ka da mais mɔgɔ ye min e de kala la wa mais e ye jɔn ye sani ka wolo a tun bɛ yen i bɛ sa fana a bɛ yen e ye mɔgɔ kala wa i nana sɔrɔ a bɛ yen wa mɔgɔ b'a da tan ni wɔɔrɔ fana o kelen de don quoi ni min ko so ba kelen so ba fila so kɛmɛ yirika nkalonfin O ye ka création ye quoi mɔgɔ t'a la tan ni wɔɔrɔ de b'i ta cɛ a bi mɔgɔ ɲɛ laturu jiginna jɔnni kan nabilahi Idirisa alayhi salam tari i m'a faamu ala ye kira kura ci ala bɛ fɛn dɔ d'i ma mɔgɔ bɛ se ka da fɛn min na bɛɛ mɔgɔ bɛ min na bɔ ala bɛ e tɛmɛ bɛɛ kan Nabila Isa tun bɛ mɔgɔw furakɛ o bana min tun bɛ yen bana kɛmɛ fila ni mugan nabila Isa kɔfɛ bana mugan tɛ furakɛ tuguni n'o y'u sɔrɔ n'u bɛ sa ni ɲɛ cira a bɛ se ka furakɛ tuguni ni ɲɛ cira pewu o tɛ se ni sen gɛlɛ pewu a bɛ se ka tugu wa ale tun b'o tugu a bɛ bobo la kuma la ayi bana bana la unhun i y'a faamuya o la o tile banna ka ban o o périméra o kɔni banna pewu mais laturu jiginnen Idirisa kan a ye mago dilan n'a ye diɲɛ bɔra a kalama siga foyi t'a la depuis Firawuna tile la laturu bɛ ka baara kɛ n'a ye tari i m'a faamu O la so tan ni wɔɔrɔ don k'a daminɛ ni so la ka na bila laban na n b'a silamɛ tɔgɔ dɔn n b'a kafiri tɔgɔ dɔn n bɛ kalajan dɔn n bɛ turabu kurunin dɔn n bɛ cɛman sɔrɔ fana dɔn n bɛ sugunɛ fana i bɛ a b'o fana kɔnɔ n b'o fana dɔn kan n y'a bɛɛ kalan n ma ci dɔn n bɛ se ka kuma kan o kɔfɛ laturu tan ni wɔɔrɔ ni kuranɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ne bi sura tan ni wɔɔrɔ bɔ kuranɛ kɔnɔ o n'a bɛ taama ɲɔgɔn fɛ ne de ko ten o kɔfɛ ala tɔgɔ Asmaul Husna kɔnɔ bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn n bɛ tila ka tan ni wɔɔrɔ bɔ fana kɔnɔ o n'a bɛ taama ɲɔgɔn fɛ quoi O la ni ne y'a baara k'a d'i ma k'a tɛ mɔgɔw ɲɛ nkalon don mais laturu bɛnnen don silamɛya la i bɛ se k'i seliba ci yan ni maa o maa ko haramu don o de ye kafiri ne de y'a fɔ silamɛ t'a fɔ dɛ aw b'a mɛn maa o maa da a bɛɛ nafigiw don ne de ko ten mɔgɔ caman b'a fɔ ko laturu ni silamɛya tɛ taa ni ko laturu ye haramu ye ko filɛli ko ka jigi da fɛn kan ka filɛli kɛ ni muso bana i bɛ taa n'a yɔrɔ jumɛn i muso i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la mais mun
K'a furakɛ k'a lajɛ u b'a lajɛ fɔlɔ u b'a lajɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka fura d'a ma o tɛ filɛli dɔ yan o filɛlen n'u y'a filɛ ordonnance de ye saraka ye n'i m'a san a bɛ sa tari i m'a faamu ni muso banana i bɛ taa n'a ye yen quoi i den mana bana i bɛ taa n'i yɛrɛ banana fana i bɛ taa yen quoi u bɛ taa mun kɛ sisan arajo echo ani appareil tɔ min bɛ ka bɔ bana si ɲini k'a si dɔn mais e banna filɛli la k'o ye haramu ye turabu dun kafiri kelen tɔgɔ t'a la n bɛna a bɛɛ f'i ye sisan i bɛna a mɛn laturuso fɔlɔ u k'o ma ko janfa alimami dɔw ko nisoden an b'a fɔ ko nabila Yusufu alehi salamu so filanan u k'o ma ko garisɛgɛsoden an k'o ma ko an fa Adama bɛɛ bɔra min na so sabanan u k'o ma ko mɛlɛju o de ye Mohamadu ye kira min jɛla danfɛn bɛɛ ma i y'a faamuya so naaninan a jiginna cɛ min Idirisa o de ye Idirisa ye u k'o ma ko jitigi aliba an b'a fɔ ko nabila Idirisa so duurunan U k'o ma ko talikini anw k'o ma Ibrahima alehi salamu Ibrahima min kɛra kira ye kira tɔw bɔra ale la quoi ale de ye alikaba jɔ tari i b'a faamu so wɔɔrɔnan u k'o ma ko kuma tigi gansan ko dimiso den anw k'o ma nabila Isa alehi salamu a bangena don min a kumana o don a ye ci cise labɛn o don o la a ma hɛrɛ sɔrɔ jɛnatigɛ la fo ka taa se a ka saya ma u k'o ma ko dimiso den u y'a wele ten so wolonwulanan u k'o ma ko furuso den dɔw ko lomara bilen o de ye Seydina Umaru tubila don min silamɛya bɔra kɛnɛ kan o don a y'a fa faga tari i m'a faamu so wolonwulanan seeginnan u k'o ma ko alimangusi ko banaden o de ye Seydina Ayuba ye cɛ min banana dɔw ko san bi kɔnɔntɔn dɔw ko san bi seegin ka bana na tari i m'a faamuya so kɔnɔntɔnnan u k'o ma ko kalala o de ye Alahu taala dɔw ko Jibirila so tannan u k'o ma ko tɛrɛmɛsɛ masa Solomana o de ye masa Solomana ye kira min ala y'a bɛɛ da kelen ma o de y'o ye quoi masaya kiraya nabiɲumanya ani ka diɲɛ fɛn bɛɛ karaba ka da kelen ma so tan ni kelennan u k'o ma ko jigiso o de ye Badara Ali ye karama lahu waja ale de kɛra silamɛya jigi ye so tan ni filanan o k'o ma ko juguso den nabila Nuhu alehi salamu a ma mɔgɔ juguya dɛ mɔgɔ de y'a juguya san kɛmɛ kɔnɔntɔn ani san bi duuru a bɛ ka mɔgɔ wele ka na ala ma u banna a fana ko ala a bɛɛ ta ci fo maa bi seegin ala ye diɲɛ halaki pewu fo maa bi seegin tari i m'a faamu so tan ni sabanan u k'o ma ko garilan tontigi dɔw ko jinɛ masa dɔw ko nafolosoden o de ye Seydina Bilali ye so tan ani naaninan u k'o de ma ko kɛnɛtigi kɛnɛsoden o de ye Seydina Usumani ye cɛ min ye Alakira denmuso fila furu zulukɔrɔ tari i m'a faamu mɛlɛkɛw tun bɛ maloya cɛ min ma ni Usumani ye tari i m'a faamu o kɔfɛ so tan ni duurunan o de ye Layasana ye u k'o ma ko Seydina Ali ka filaninw filaninw tɛ dɛ u ka surun ɲɔgɔn na de tari i m'a faamu donc o ye sɔrɔso den ye so 16 nan u k'o ma ko sike Musa ko sike ko sike an k'o ma ko nabilahi Musa karama Laahu wajaha o la e ye kafiri tɔgɔ mɛn nin na wa kafiri tɔgɔ t'a la laturu n'i ye sɔnni k'a la haramu don silamɛya kɔni bɔra a la pewu fo ni tubila kura ye quoi yiri ani turabu yɛrɛ k'a sɛbɛn ani Ala tɔgɔ k'a fara ɲɔgɔn kan walima turabu ni yiri mais ka joli bɔn a kan O ɛntɛridilen don an ka silamɛya kɔnɔ pewu dɔnku n'i ye joli b'a kɔnɔ o kɛlen kafiri ka n'i y'a kɛ dɔrɔn mɛ kiraw cila ka na mun kama ko ala kelenlibandiyaya mɛ ni e ye joli b'a kan dɔrɔn i ye mun kɛ sa ko aw kana fila fara ala kan mɛ ni e y'a sɔn sa a kɛra cogo di a bɛ baara kɛ k'a sɔrɔ joli tɛ fiyewu fiyewu nka n'i fana ka sara ka taa n'o sara kɛ porobulɛmu t'a la o kulubali gariba kulubali silamɛw ma haramu don mɛ n'a ye mɔgɔ min diya a kɛ dɔrɔn a banna
An bɛ mi sabu kɛnɛ kɔnɔ mɔgɔ b'an bolo bi o ye gariba kulubali ye ni mɔgɔ mɔgɔ b'a la ka fɛn ɲinin fɛ u bɛ ka fɛnka ye i b'a weele nɛgɛ juruuru sira la sosan ka s walima b'a weele sɔsansen ka dibiti s nɛ
gariba kulubali ɲininkakali bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ I tulo b'a la i b'a dɔw b'a fɔ k'i ka masa solomana ba kelen ci u byɛn k'i ka ba wɔɔrɔ ci k'i b'a nasi bɔ k'a kɛ tan ko n'o kɛra ko dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ɛri wɔɔrɔ dɔw b'a fɔ ko tile wolonwula k'i bɛ kɛ nafolotigi ye n bɛ min fɔ laturu maa o maa bolo ma don laturu la ni laturuden baara kelen fila fila fila ko fayida walahi minnu y'a kɛ n y'a caman furakɛ n y'a f'u ɲɛna tiɲɛ tɛ dɛ n'i bolo ma don ee fayida n'i y'a kɔrɔbɔ ala tɔgɔ fayida jiri fayida dakɔri tiɲɛ don mɛ apari sa laturu fayida n'i bolo ma don n'i y'a kɔrɔbɔ a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ sa
aaa ne yɛrɛ bɛna a kɛ ne bɛ tiɲɛ fɔ bɛɛ ye n'a y'i diya a kɛ n'a m'i diya i b'a to yen mɛ n'a bɔnɛ y'i sɔrɔ i bɛna dɔn Tari i m'a faamu tiɲɛ tɛ dɛ dɔnku n'i y'a kɛ k'a sɔrɔ i bolo ma don kɔlɔlɔ dɔ b'a la n'i y'a kɔrɔbɔ i b'a ye n'a ye min diya a kɛ kuwa ne y'a fɔ kuwa kɔnɔjɛya la mɛ n'a ka di i ye a fɔ a kɛ kuwa n'i y'a kɔrɔbɔ min b'a la i b'a ye tiɲɛ tɛ dɛ k'a sɔrɔ i bolo ma don n'u y'a nɛgɛ n'a y'a kɔrɔbɔ kɔlɔlɔ b'a sɔrɔ kuwa kulubali dɔnku n'i bolo donna laturu la i b'a ci i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ ne yɛrɛ min b'a kɛ dɔn dɔ bɛ yen n'a sɛtadiri a bɛ min kɛ moto dila de reparatɛriya kuwa depi n'a bɛ arajo lamɛn hɔn i bɛ nin sɛbɛn tan ka nin k'a la ka nin k'a la i bɛ garisɛgɛ sɔrɔ i bɛ nin sɔrɔ an karamɔgɔ fa ye kamalen minɛ kuwa u taara furakɛ yɔrɔ dɔ la a ma se u ye waa kɛmɛ de pɛrɛdi kuwa mɛ ne ko maa tɛ s'o ma n'a kun sera maa tɛ s'o ma kuwa nana dɔrɔn n ye fɛn labɛn ka ban ka di n ko ci ko n'a ye kuwa ni ala sɔnna min bɛ yen a bɛ bɔ i kunna dɔ fana ko n ma ko o ye jɔ i n'a fɔ u bɛ jɛgɛ minɛ ni jɔ min ye kuwa u bɛ jɔ min fili kuwa k'ale y'a kɛ dɔrɔn k'o ye jɔ fili de k'a datugu kuwa a ka fɛn bɛɛ cɛnna o nana n'a ye kuwa a jo b'aw la ni mobili san n'a tiɲɛna i bɛ taa n'a ye min mécanicien fɛ yen mais n'i k'i b'a dilan i t'a dɔn i tɛn'a cɛn wa i b'a tɔ cɛn o la minnu ye fɛn kalan a s'u ma a k'a ɲɛ f'u ye mais ala tɔgɔ la n'a fɔra ko nin kɛ sa bɔn ala tɛ maa kɛlɛ o la quoi a bɛ ɲɛ jiri sira kan n'i y'a fana bɔ a tɛ kɛlɛ a bɛ ɲɛ mais laturu sira kan n'i y'a kɔrɔbɔ i bɛ jigin bɔnɛ dingɛ kɔnɔ quoi foyi t'a bali o la n tɛ maa nɛgɛn la dɛ n'a ye min ja kɛ n'a ye ja a to yen
Fayida lamɛnnaw aw tulo b'a la k'aw kana na laturu ci ci ka sɔrɔ aw bolo ma don a la k'a bɛ kɔlɔlɔ caman lase aw ma sanni ka don laturu la bɔ i b'i ko de bɛɛ b'a dɔn i bolo bɛ don i bɛ ko yiri la fɔlɔ sanni k'a da daminɛ mais e m'o si kɛ ko e bɛ laturu da k'i mɔgɔ ɲɛna ye a kɔrɔbɔ i yɛrɛ bɛ bali quoi dɔw y'a kan ne b'a kɛ dessin de dɔw b'a da da k'a sɔrɔ
dessin tɛ dessin tɛ sɛbɛnni don nka sɛbɛnni kelen nafa b'o la i b'a ci ka ban dɔrɔn tan ni wɔɔrɔ de don i b'a kuru tigɛ fɔlɔ kuru tigɛ bannen kɔfɛ i b'a wolo ka sɔrɔ ka kumakan bɔ a kɔnɔ ani saraka o la ne bɛ to bamakɔ yan mali yan ka laturu da fɛn min b'i farikolo la bana min b'i la k'a f'i fɔlɔ sani i tɛ foyi fɔ n ɲɛna fɔlɔ ne de b'a fɔ i ye sabu n y'a kalan k'a dɔn ala sɔnna o ma diɲɛ kulo bɛ ne mankan na laturu la ni cɛn don ni cɛn tɛ bɛɛ b'o kalama n bɛ dolo bɔ laturu de kɔnɔ dolo n'i y'a mɛn ko dolo kabakolo dolo ko tɛ dɛ n b'a bɔ laturu de kɔnɔ k'a ban pewu ka jɔ i ka vie quoi total k'a d'i ma a ɲɛ kan a bɛɛ dolo min ni kabakolo dolo n'o tɛ kelen ye adamaden n'i bɛ bange i bɛ bange tile wolonwula kɔnɔ n'i ye san waa tan balo i bɛ sa wolonwula de i tɛ bɔ kɔnɔ wolonwula kɔnɔ kalo dɔ de kɔnɔ tan ni fila san dɔ fana de kɔnɔ qu wa i si mana kɛ dada ye a dan ye wolowula ye dɔgɔkun ye wolowula don wolonwula don wolo joli
dugu wolowula ka joli wolonwula fatiya haya joli wolonwula ala kira denw joli wolonwula musoman naani cɛman saba banna donc ni gundo in ni ne bi adamaden k'a jira e ye jɔn ye mun de b'i la mun y'i ka ko tiɲɛ a sababu ye fɛn jumɛn ye mun b'a to a bɛ dilan maa caman bɛ dolo ko kuma fɔ ka mɛn mɔgɔw da ka tila ka sigi sigi dɔrɔn ka lakali quoi mais n'i y'o ɲininka ko k'a fɔ ou bien k'a kɛ i b'a dɔn ko nkalon don o la ne y'o kalan kɛ n b'o dɔn cent pour cent dolo min ni turabu da kelen ayi u tɛ kelen laturuda bɛ yen n b'o kan f'i ɲɛna mais n'a nana dolo kɔnɔ i bɛna dɔn ko dɔnni kura wɛrɛ bɛ yen tuguni quoi aa Garba walawalali kɛ dolo la pour que sabu kɛnɛ dolo sira kan sisan pour que i ka faamuya Cɛ min dolo ye tasuma ye i bɛna muso min furu n'a sɔrɔ muso ka d'i ye e fana ka di muso ye ni muso dolo ye ji ye tasuma ni ji minɛn kelen kɔnɔ a tɛ se ka bɛn n'a donna i ka so ka se t'i ye sani ka kalo saba dafa i b'a sɔrɔ sa bɔn kasara bɛna bin i kan wari min bɛ yen o bɛ ban i bolo bɛna ban pewu baara bɛ cɛn u b'a fɔ ko muso tere man ɲi bɔn anw ma sɔn kuma in ma kosɛbɛ tari i m'a faamu e b'a bila k'a tere man ɲi Cɛ wɛrɛ b'a ta cɛ min fana dolo ye bɔgɔ ye n'i ye falenfɛn falen ye ka fanga sɔrɔ sumaya de b'a kɛ ji e b'a bila pasa a y'i mago sa mɛ o b'a ta o fantanma sani waati cɛ ala bɛ se o fana ma kuwa mɛ tere falenna a ma falen muso min fana dolo ye fiɲɛ ye e ye tasuma ye n'i ye tasuma ye ka cɛnni kɛ ka fanga sɔrɔ fiɲɛ de y'a kɛ e fana b'o ta i mago salen ala bɛ na ni ko b'i n'a fɔ yiri bulu bɔnnen a bɛ nugu cogo min na a bɛ kɛ ten tari i m'a faamu I fana mago salen ala bɛna da yɛlɛ tugun kuwa o b'a sɔrɔ dolo dɔnna sa o fɔr'i ɲɛna ko nin ka ɲi nin man ɲi o la hali furu sira kan nin ye maa caman mago sa pewu o kɔfɛ i bɛna baara min kalan k'a dɔn tuma dɔ i ye baara min kalan i b'a sɔrɔ e yɛrɛ ka garijɛgɛ t'o la kuwa n'i dolo ye tasuma ye jila baara fan o fan o t'i ka fɛn hali n'i y'a dɔn i b'a sɔrɔ n'i ye sɔrɔ ka tila ka ban tugun tari i m'a faamu bɔn mɔgɔ min dolo ye ji tujuru i b'a sɔrɔ fiɲɛ baara fiɲɛ de bɛ ji ja o kɔfɛ n'i dolo ye ji tujuru i bɛna ye fɛn minnu man ɲi o ma o t'e taabolo i b'o to yen bɔn anw y'a kalan nin sira kan nɛgɛ baara ka ɲi dɔ ma fini baara ka ɲi dɔ ma ji baara ka ɲi dɔ ma bɔgɔ baara ka ɲi dɔ ma bɔn bɛɛ n'i taabolo don mɛ dolo de b'a to u bɛ se k'a dɔn o la ne b'a lajɛ i ka tabiya k'a f'i ɲɛna ka ban ɔ n'i ye furu kɛ fana n'a sɔrɔ i y'a dɔn sa vraiment e ka furu kelen nin bɔ i mago sara muso don a dun ba in ka ban i tɛna se ka furu sa i b'a fɔ n ye min bɛ fara ɲɔgɔn kan muso dolo n b'a fara i ta kan sisan ka yiri fara ɲɔgɔn kan ka ala tɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'a d'e ma e b'a utiliser kuwa o la kɔlɔlɔ min bɛ yen o bɛ bɔ yen tari i m'a faamu o la ko cɛnnen bɛ se ka dilan siga foyi t'a la ani muso minnu bɛ yen yɔrɔ dɔ ko sisan n'i b'a fɛ ka tigɛ mori la walima soma na a f'a ye ko muso banana kuwa ou bien n cɛ banana kuwa n cɛ banana ka tɛ fɛ ou bien n muso a banana ka tɛ fɛ mori ni soma i bɛ tigɛ u la jinɛtigiw i bɛ tigɛ u la yen kuwa N'i ma dolo dɔn ka mɔgɔ minɛ cogo dɔ i tɛ se ka kisi i bɛ baara tan kɛ a tɛ foyi dilan ko mɔgɔ tɛ se a la cɛn tɛ dɛ i ma min dɔn i m'o de dɔn n'i t'a dɔn se mɔgɔw ma minnu b'a dɔn u b'i dɛmɛ kuwa bɔn dɔnnibaw o la ne b'a ɲini an ka fara ɲɔgɔn buruja la an ka fara ɲɔgɔn lagosi la bɛɛ ka baara kɛ a ye ko ɲɛɲini k'a dɔn a ka baara kɛ cɛn kan i bɛ min dɔn mɔgɔ b'i ɲini Sani ka mɔgɔ lagosi n'i b'a dɔn walahi mɔgɔw b'a dɔn u b'i sɛgɛrɛ i ka yɔrɔ la hali n'i bɛ kulu sanfɛ komi ne cogo u b'i sɔrɔ yen jɛnɛ bɛ kulu sanfɛ mais n'i y'a kalan k'a dɔn mɔgɔ bɛ taa n'i bɛ se siga foyi t'a la nka n'i t'a dɔn i bɛ kuma fɔ ka t'i da fara maa si mago t'a la sabu ni min ye siɲɛ kelen k'i fɛ yen n'a ma ɲɛ o bɛ na tuguni wa o tɛ na o to yen o la an ka fɛn kalan k'a dɔn ka sɔrɔ ka baara kɛ tiɲɛ kan ka mɔgɔ dɛmɛ dɔnni de ye jigitigɛ yɔrɔ ye ani ɲɛji cɛ yɔrɔ nka bi bi in na dɔnni kɛla maa jigitigɛ yɔrɔ ni makasi yɔrɔ ye quoi ka taa juru ta k'a d'e ma ka taa bolofɛn feere k'a d'e ma e ko n bɛ se k'a kɛ bilahi talahi n b'a kɛ tan ka sɔrɔ nkalonfin faantanw ka hakɛ minɛlen N'i ma segin u ma Ala b'i ta cɛn don o tɛ kɔrɔbɔ o tuma a man di e ye mɔgɔ ka min kɛ e la i kana kɛ mɔgɔ la quoi tari i m'a faamu o la ne ka baara bɛ taa bolo minnu kan ka tila k'u ladi maa tɛna to jɛnɛ dɛ n'a ye hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ don de bɛ kɔ don a la o tuma min b'i ɲɛ fɛ a b'i kɔ tiɲɛ a b'i taa yɔrɔ cɛn n'o ye lahara yɛrɛ a fan si man ɲi o tuma an ka baara kɛ tiɲɛ kan an ka dan n'i ka dɔnni ye naani ye n'u ye duuru f'i ɲɛna a fɔ un-un n t'o dɔn sinon i bɛ nkalon tigɛ o la ne bɛ tiɲɛ fɔ bɛɛ ye n yɛrɛ bɛ tila ka tiɲɛ baara ɔ n'a bɛnna min ma ɔhɔn n'a ma bɛn min ma Kaderaba de y'a fɔ maa tɔgɔ tɛ son ye dɛ n'e ye son ye ko don namaratɔ n'i tɛ namaratɔ ye e ko don wa n y'i tɔgɔ fɔ wa jɔn b'a den tɔgɔ da ko son han n'i y'a ye a gɔnnen na ko ayi e de don ko don A bɛ ten o la ne tɛ maa to yen dɛ sɔn min b'i la n b'o de fɔ n'a bɛnn'e ma ɔhɔ n'a ma bɛn ma a kɔrɔ a dabila n'i m'a dabila a bɛ fɔ kɛ munna a tɛ fɔ an bɛ émission sabu kɛnɛ kɔnɔ n b'a ɲini aw fɛ a y'a partager Garuba Kulubali
yali cɛ bɛ se ka minɛ ka di muso ma wa u bɛ se ka cɛ muso minɛ ka di cɛ ma n b'a fɔ ka bɔ a la jɛnɛya sira kan ni miliyɔn b'i kun n t'a kɛ n y'o fɔ bɛɛ ye ne depuis n'a tɛ yen ne ma sɔn ka Ala janfa ka namara kɛ n t'o kɛ o la jango Ala Ala sɔnna bi haramu fan o fan n'i nana n'a ye n t'a kɛ n'i bɛ wari dilan ne jigi bɛ Ala ta kan e ta bɛ ban i y'a sɔrɔ da a bɛ se ka ban o la Ala ta min tɛ ban ne jigi b'o la n bɛ Ala de deli Ala ko uduuni astajibu lakumu a' ye n wele n b'aw jaabi ma indakum yanfadu wa ma indallahi baki ko ne Ala ta ko tali tɛ foyi b'a la fo dɔ far'a kan dɔrɔn O la k'Ala ta an mago tɛ maa si ta la an bɛ tiɲɛ fɔ bɛɛ ye n'a bɛnn'e ma hɔn furu n'a ma diya fana furu sira kan i ma furu n'a y'a sɔrɔ cɛ de e yɛrɛ di cɛ ma cɛ kɛlen ka i furu ka taa so kɔnɔ ka tila ka muruti ka ban n'a sɔrɔ i m'a tɔɲɔ dɛ n'i ma cɛ in tɔɲɔ parce que muso caman bɛ yen o bɛ fɛn dɔ kɛ cɛw la a ma ɲi quoi n'i ka wale ma ɲi ni cɛ ye furu sa kama n t'a dilan Ou bien ni wari banna u bɛ bɔ cɛ o bɛ cɛ ye ta se kɔnɔ cɛ bolo banna sisan denw sɔrɔla ka ban i ka taa dɔgɔkɛ nɛgɛn sisan ko bɔ n b'i ta n'i y'a kɛ janfanci ye n'o sera ma n'i ma sa i bɛ taa sabu ni baara mais ne t'i ta ye o ala min ye ni don i la o de se b'i la o la n y'a fɔ ten jinɛ a tɔw ne kan t'o ma ne ko n b'i ɲini ala yɛrɛ de ala min y'i da dɛ ne b'i ɲini o de fɛ o b'i di n'i ma sa i bɛ taa muso bolila ka taa n'a taara diɲɛ jamana o jamana kan a bɛ segin ou bien cɛ a ye n furu sisan sisan se sɔrɔ sisan a ye ne bila sisan ka taa ɲɛ bɔ sisan dagabanaw fɛ sisan n bɛ fɛ ka ɲɛma ni a b'i ta diyagoya a b'i ta n'a m'i ta min b'a la a musoko tɔ n b'a sen bɔ a la sabu bɛ bolo min bɛ se k'a labɛn n a b'i sigi de quoi i bɛ sigi diyagoya ala bɛ sɔn mais f'i ka dɔn ala ko de k'an k'a weele k'a b'an jaabi mais k'an kana tɔɲɔli kɛ ala ko ne ala ye tɔɲɔli kɛ ne ala kan haramu ye aw kana ɲɔgɔn tɔɲɔ dɛ nka mɔgɔ tɔɲɔlen k'a dɛmɛ ne ka baara ye o de faamaya t'a la dɛ hali k'a fɔ ko e ye wari sɔrɔ kɛ faama ye sisan ka waliden tɔɲɔ k'a bila n'i ye ministre de i b'a ta a a bɛ segin a bɛ segin ka so Nka a bɛ segin Garba e yɛrɛ sigilen bɛ fan jumɛn ne sigilen bɛ ni mɔgɔ min bɛ taa kati lasa pɔn n'i ye lasa pɔn tigɛ kini bolo fɛ mangoro sun kɔrɔ à cinq mètres comme ça telimantigiw camanba de bɛ yen n'i ko dɔrɔn n bɛ taa Garba kulubali fɛ yen bɛɛ bɛ yɔrɔ dɔn kelen bɛ yen waritigi faama dɔnnibaga I bɛ quartier min na n'i ma se ka dɔn mɔgɔ ɲinibaga fɛ i ma se ka ɲinibaga fɛ i ma ɲi n'o tɛ ɲini ka sɛgɛn t'i la i bɛ ye n'i bɛ hinɛ i dɔnna ni tiɲɛ sira ye walahi ni mɔgɔ karisa ko karisa yɔrɔ bɛ yɔrɔ jumɛn i b'a fɔ ko taa yan fɛ a bɛ yen o ye nkalon ye ayi n'i ma ɲi i ka jugu t'i ye quoi nka n'i ka ɲi i bɛ ye n'i ye pɔn tigɛ dɔrɔn ɲininkali kɛ dɔrɔn ko Garba kulubali bɛɛ bɛ yɔrɔ dɔn ko dogolen tɛ voilà N bɛ sɔrɔ yen waati bɛɛ n tɛ se yɔrɔ la quoi an ka émission sera a sɛnsɛnyɔrɔ ma Garba kulubali bamakɔ moriw mun de b'e ni bamakɔ moriw cɛ yala a bɛ ɲɔgɔn na sirabɔ wa bon foyi yɛrɛ tɛ ne ni dɔnnibaa si cɛ ne bɛ dɔnnibaa ɲuman bɛɛ fɛ a bɛɛ mais namaratɔw de n t'o de fɛ sabu ala ko an kana ɲɔgɔn janfa an kana ɲɔgɔn namara o la maa o maa ka baara ye janfa ni namara ye o de man di ne ye n b'a f'u ye ni min ka baara don o k'a dabila Maa bɛ se ka balo tiɲɛ kan k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ janfa i ma mɔgɔ namara i ma u bolo ta bosi u la quoi o la an ka baara kalan k'a dɔn caman bɛ yen i b'a sɔrɔ o bɛ mɔgɔ lamɛn ka taa sigi ka sɔrɔ ko dɔnnibaga ye fayida yiri u b'a lamɛn ka taa sigi dɔrɔn ko mi bɔ ka sɔrɔ sisan i tɛ se bon o ye janfaw ye quoi a ye kalan kɛ k'a ɲini k'a dɔn dɔw kalan dɔrɔn b'a dɔrɔn bon sɔɔni dɔrɔn u bɛ bɔ quoi Mais Umu ye f e bi teliya nafa n sɛɛ nata nɔfɛ quoi i tɛna se ka mun dilan foyi karamɔgɔ barika ma sɔrɔ barika t'i la fa fanfɛ ba fanfɛ hali karamɔgɔ fana ka barika ma sɔrɔ quoi mais ka teliya dɔrɔn ko ka u ka wa wari sɔrɔ quoi a tɛ se a tɛ a tɛ mɛn senna dɛ a moriba de bɛ yen sisan o bɛ telimani boli la donc e n a tɛ a tɛ laban o ne ye nin daminɛ depuis 2003 ka n to loyer la soden 1 kɔnɔ mais Ala sɔnna faamaw bi fini min don ne b'a don Getzner riche Waso tɛ dɛ walahi n tɛ ka waso o bɛ min dun ne yɛrɛ b'a dun o ka voiture luxew ne ye boli 4x4 kɔnɔ n bɛ boli dɔ wɛrɛ kɔnɔ min to o bɛ yen tari b'a faamu so bɛ yen kelen tɛ fila tɛ ala sɔnna n bɛ ala fo bi o la mun y'a se ma ne ye degun ta walahi ne ka so 2005 o ye tɔli wuli ka bɔ ne kunna quoi gɛlɛya fɛ n ko n tɛ ala janfa fiyewu muso la kɔ ne karamɔgɔ sɛgɛnna dɛ a Hayidara sɛgɛnna dɛ u ye fɛn bɛɛ d'a kan o la ale de ye muso furu ka di yan ka tila ka n bilasira ko tɔɔrɔ kun a bɛ ban wa ala sɔnna fana fa ko kabako dan don quoi n'i ye tɔɔrɔ kun hɛrɛ b'a kɔfɛ karamɔgɔ sɛgɛnna kosɛbɛ dɛ fɛn bɛɛ dara a kan nkalon bɛɛ dara a la mais a ko n y'a to ala ma ko a tant que kisɛ kɛmɛ bɛ yen kɔlɔsi bɛ yen ala wele a bɛ jaabi kɛ wa bi ala sɔnna ka diɲɛ d'a ma a bɛɛ wa bi ne fana ye tɔɔrɔ kun ka n ka so tɔli wuli a ko n ka sabali n sabalila wa ala sɔnna fana bi min ka di ne ye n bɛ ka ka kɛ ala sɔnna mun y'a kɛ sabali ani karamɔgɔ barika ɲini ani ala ko n'aw hinɛla mɔgɔ la ne ala bɛ hinɛ aw la n'aw ye mɔgɔ dɛmɛ n b'aw dɛmɛ walahi dɔw bɛ taa yen i b'a sɔrɔ degun dan don mais ne y'a filɛ k'a sɔrɔ ko tiɲɛ don, ne bɛ se ka min kɛ bon n b'a wuli ka bɔ i kan ka Ala kɔnɔ, o de la ne ka sɔrɔ ka dɔgɔya kosɛbɛ mais kɔfɛ Ala sɔnna ka dayɛlɛ n ye mais munna? hinɛ kosɔn, n'i ye faantanw dɛmɛ Ala b'i dɛmɛ, i mana hinɛ faantanw na Ala b'i hinɛ na, olu ka dugawu yɛrɛ Ala k'i kɛ tan Ala k'i kɛ tan walahi i b'i i b'a jɔyɔrɔ ye quoi ni fantan fana n'i y'a ta minɛ k'a dun k'a tɔɲɔ ani ɲɛji n'a ko ala k'i ta cɛn i laban fana a b'i sɔrɔ o la ala k'an kɛ ɲumankɛla ye ala kan'an kɛ jugumankɛla ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na dɔnni tɔgɔ de ko ka hinɛ mɔgɔw la ani ka mɔgɔ jigi tugu n'i y'o kɛ ala b'i dɛmɛ ala b'i kɔ dɛmɛ ala b'i kɔ barika nka n'i y'a cɛn ala b'i ta cɛn k'i kɔ cɛn k'i ta yɔrɔ cɛn o la ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ o ma n bɛ min fɔ dɔnnibaa bɛɛ ye A ye kari nasɔnfɛn ye min t'i bolo o to yen min se t'i ye kari o kɔ quoi walahi n'i taara ten ala bɛ na n'a bɛɛ ye tuguni n'i sabalila o la inna allaha ma'a sabirina ala ko n'aw sabalila hali n'i tɛ silamɛ ko n b'i dɛmɛ siga foyi t'a la o la kalan tɛ sabali kɔ dɛ fɛn o fɛn ni mɔgɔ b'a la f'i ka sabali fɔlɔ n'i ye danni kɛ bi i bɛ se k'a tigɛ yan f'i ka sabali k'a kɔrɔ don n'i ye den wolo bi i bɛ se k'a nafa dun wa i bɛ sabali sara jan sakɛ i bɛ sabali k'a ladon k'a ladon fo ka taa kɔrɔbaya ni ala ye si d'i ma i b'a nafa dun nka n'i ko k'a daminɛ bi ka hɛrɛ sɔrɔ bi abada a tɛ tiɲɛ a tɛ laban dɛ bilikanboli don sɔɔni dɔrɔn pere i bɛ turu nun kan quoi an bɛ Jo Bala fo A ko a ka foli s'i ma Jo Bala kɔni n b'a fo walahi n bɛ Jo Bala fo ni o de la mɔgɔw ko ten ko ko Jo Bala ka gariba depuis 2015 an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o la mɔgɔ don animateur min don a tɛ haramu fɛ a tɛ deli fɛ a tɛ janfa fɛ mɔgɔ caman b'a kalama minnu k'u bɛ wari d'a ma k'a ka nkalon tigɛ ka da u la quoi a ko n t'a kɛ ko ne ka hɔrɔnya tɛ tiɲɛ aw bolo a tɛ kɛ o ye ne da la quoi o de la an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ depuis 2015 fo bi tari ma faamu o la n b'a fo a n'a muso ma jabatɛ ani ne yɛrɛ ba tɔgɔma aseta danbele bon o la an bɛ foli se n yɛrɛ ka madamu ma asanatu sise karamɔgɔ hayidara de y'ale di yan a ko i ka muso ko to yen a fɔ i ka mɔgɔw k'u ka to yen ko ne hayidara bɛ jɔ n'a ye ma di a y'a ɲininka ka bɔ kucala ne ka dɔrɔmɛ t'a la n t'a kalama n y'a ye don min o kɛra di don ye quoi n t'a dɔn n ko ne ye min di ma n b'a fɛ a ko n y'a kanu ka nin d'i ma o la sijan ni kɛnɛya labankoɲuman ala k'o d'an ma ne denmuso filanan ka kɔɲɔdon kɔɲɔ taara kɛ hayidara ka so de a ko n ye so labila hayidara denmuso de kɛra ina o de kɛra denbajalatigi ye ka bɔ abijan ka na denbajala siri ne denmuso ka denbajala a kɔɲɔ kɛra hayidara ka du kɔnɔ o la karamɔgɔya yɛrɛ di ne ma a kɛra n fɛ i yɛrɛ kɛra n fɛ quoi o la n b'a fo ko si jan ni kɛnɛya a n'a ka denbaya Ala k'o d'an n'a ma ami ami a n'a kanubaa ɲuman a n'a dɛmɛbaa ɲuman bɛɛ ami maa o maa t'a fɛ n t'i fɛ ee wa maa o maa y'a kɛlɛ e ye Ala kɛlɛbaga de ye i ma Haidara dɔn f'a ko Ala ko tan Ala kira ko tan wa a banna n'a y'i bɔra mun b'a cɛ foyi o la n'i y'a kɛlɛ Ala b'i kɛlɛ n'i y'a kɛlɛ kira b'i kɛlɛ o tumaa maa si ma Haidara dɔn fo fɛn 2 Ala ko tan kira ko tan a banna o tɛ o kɔfɛ jɔn y'a dɔn n'i y'a kɛlɛ o fila wa ala b'i ta ci ala ka hɛrɛ ka ala k'an n'a laban ɲɛ n b'a fɔ wa maa o maa t'a fɛ n t'i fɛ walahi maa o maa tɛ Haidara fɛ n kalenna kuranɛ bonya na ne t'i fɛ a bɛ n ni ala cɛ n y'o fɔ bɛɛ ye wa n'i y'a kɛlɛ n'i dɔw yɛrɛ b'i kɛlɛ siga foyi t'a la
an ka émission sabu kɛnɛ a sera kuncɛliyɔrɔ ma An b'an ka technicien fo Seri an b'a fɔ ko a ni ce a ka baara la Garba ani
cameraman cameraman ni technicien an b'u bɛɛ fo an b'u fo sabu baara la kɔnɔ ala k'an n'u dɛmɛ an bɛ an bɛ a ɲini ala fɛ n bɛna dugawu kɛ mali ani bɛɛ maa tulo b'an kan ani minnu bɛna lamɛn a bɛɛ dugawu tɛ gansan ye ala kira ko an ma ko dugawu de ye silamɛ kɔsɛmɛ yɔrɔ ye se wɛrɛ tɛ yen n'o tɛ o la an b'a ɲini ala fɛ ala ye kira wusaya ni danfɛn tɔw ye kɛmɛ saba tan ni saba n b'a ɲini ala fɛ ala nin kelen kelen hɔrɔma kosɔn minnu bɛ duguma bi ala n b'a ɲini fɛ bonya kama i ka lamɛnbaw ani filɛlikɛlaw ani mali i ka sijan ani kɛnɛya laban ɲuman i k'a di an bɛɛ lajɛlen ma o hɔrɔma kosɔn nabi ɲuman waa kɛmɛ ni waa mugan naani kelen kelen hɔrɔma kosɔn ala i kɛr'u fɛ u fatura i b'u fɛ fana u kelen kelen kama ala i ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye banabaatɔ ye k'u kɛnɛya fantanw ye k'an n'u sɔn dɛsɛbaatɔ ye ka se d'an n'u ma baara tɛ minnu bolo ka baara d'an n'u ma den tɛ minnu fɛ ala ka den ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma i y'a di minnu ma n'u ta man ɲi ni jugujugu b'o la a k'u sago ye cɛ minnu bɛ n'u muso man ɲi u ma k'u sago ye ala furuɲɔgɔn filaw kan bɛn k'u kɛ ɲɔgɔn fɛ Gɛrɛsɛgɛ i k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ se ka denba kɔrɔ sunkalo bɛ ka na jɔrɔ bɛ yen ala i k'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen sɔn sunkalo musaka la a n'a kɛnɛya yarabi ka don hɛrɛ la ka bɔ hɛrɛ la i k'o se di an bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini masa in fɛ kuranɛ bonya kosɔn ala ka an bɛɛ lajɛlen sɔn ka an ka dugawu jaabi ala tɔgɔ bi kɔnɔntɔn kɔnɔntɔn hɔrɔma kosɔn ala ka an ka dugawu jaabi sura kɛmɛ tan ni naani kama a k'an ka dugawu jaabi maka ani madina kama ala k'an ka dugawu jaabi ni sirifi bɛɛ bonya ye ahla bayti kama ala k'an ka dugawu bɛɛ lajɛlen jaabi wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu